ihe a m bu n'aka n'omenala Igbo ọ dịbu gboo ihe a na-akpọ ya bụ okuku n'ọnụ Igbo ndị kịta ụfọdụ na-akpọ ya calabash anyị ejiha calabash wee mara ya n'ọ okuku afa m bụ lọlọ ngozi Nwabunia abụ m onye Ezila Nimo n'Oye Nimo ka unu nọ ife a unu nagasị anya kịta ebe a wụ ebe a na-azụ ife omenala Oye Nimo a bụ kwa abalị anọ ọbụla ka o ji azụ ọ zụ oye oye ọzọ ọ zụkwa mbọsị ahụ na-abụ nnekwu afịa mba niile obodo niile dị iche iche na-abịa ọ na-azụ azụ ihe omenala ahụ ka anyị kọwara ụmụaka ndị anyị mụrụ amụ ndị na-amaghọzi ihe a na-akpọ omenala ka ha mara omenala ndị na-amara ka esi achụ àjà ịchụ àjà abụrọ igbu mmadụ ịchụ àjà ka ị nwere onwe gị ị bịa a kọwara gị ya ịchụ àjà ị nwere onwe gị ị fụ ife a ị maa na omenala dịbu gboo abịa na omenala ọbụla na igbo ọbụla ị bata be onye kpọrọ onwe ya omenala onye omenala ọ ga-ebu ụzọ sọọlọ gị ọjị ọjị ahụ ọ ga-enye gị ga-adị n'ife a m bu n'aka ife a na-akpọ ya bụ ufe ọjị ife eji asọrọ nze na ọzọ ọjị ọ bụrọ iji efere rọba ma efere ntike o tinye ọjị a n'ihe a o nye gị nzu nye gị edo nee ihe a na-akpọ edo nee nke a na-akpọ nzu i wee buru ụzọ wee tụọ nzu n'anị ka omenala si kwu nwaanyị ada ama nzu n'anị aka ama mụ ya n'ana wee gosi unu wee were edo a wee sị ka udo dị n'ezinụlọ ọ bata dịkwuo n'ije ọkpa o ji wee bịa o wee were ọjị wee gọọ ọjị ka esi agọ ọjị ọ gọsịa ọjị a ọ waa ya ụfọdụ na-agba ịnọ ụfọdụ na-agba ise nke gbara ịbụa adịlọ mma ọ kụrụ aka ọ gbaa ise a waa ya nwee aṅụrị taa ya ọ gbaa ịnọ a waa ya nwee aṅụrị taa ya ọ gbaa ịtọ ọ bụrụ ikenga e nwee aṅụrị taa ya a ga-ebukwa ụzọ nye ndị ichie nke fa n'ilo tupu ofu eburu anyị ụzọ taa anyị ewee taba ọ ya bụ ihe ọjị na edo na nzu na-egosi na omenani Igbo a bịakwa na omenani Igbo o nwere ife ndị gboo m ji anya ụmụaka wee mara ọ bụrọ na m elugo oge ịmụ ya mana eji m anya ụmụaka wee mara n'anya ndị gboo ife a bụ jigida onye ọbụla bụ agbala mgbe gboo ga-eyi ife a n'ukwu ọ ga-eyizu ya ịtọ na ịnọ n'ukwu ya wee maa akwa a na-akpọ ikpeachi jigida ite ikpeachi wee dee uri n'aka dee n'obi kebichigharịa wee na-aga n'ụzọ ị fụ ya mara na agbala gboo abụrọ agbala kịta anyị na-agbazi ọtọ sị na anyị na-eme agbala na mbụ n'aka na omenani Igbo ọ dịbu gboo ihe a na-akpọ ya bụ okuku n'ọnụ Igbo ndị kịta ụfọdụ na-akpọ ya kalabash anyị ejirọ kalabash wee mara ya n'okuku mma a niile a chọrọ ya wee ego ndị gboo riri eri ọ ife eji achọ alụsị mma ị jee na alụsị ọbụla a na-akpọ udo n'ana Igbo ha na-enwe ụdịrị akwa eji edozi alụsị a na-akpọ udo ọ na-awa akwa ojii e wee chọọ okuku ahụ ụdị mma dị otu a ejirọkwu ya egbu mmadụ eji ya ayọta ndụ na alụsị omenani Igbo nwere alụsị ndị a na-enye ewu ma ndị a na-enye ọkụkọ ndị ife a n'udo ka ụdị nke a na-adị alụsị a na-akpọ udo a na-akpọ ihe a bụ anyanwụ na agbala anyanwụ na agbala e nwere ife ọzọ otu a na-enwe green white green Nigerian flag ndị mmiri nwere flag nke fa a bịa n'ọnụ oyibo ha flag ndị mmiri n'ụdị ọbụla ka ọ na-adị onye goro flag ndị mmiri ya o dozie ya konyere ya ndị mmiri ọ flag maka ndị mmiri amara na ndị mmiri ahụ anatago na be gị ị na-enye fa nri na be gị otu a m nọ taata nke m dị na be m ana m enye ya nri edunata m ndị mmiri m kote this flag like nigerian flag green white green eji mara naijiria ebe ịfụ na ya ebe ịfụ na ife a ịma na eze nwaanyị chizuru echizu na ọ nọ be ya na o dobere ndị mmiri be ya ọ ihe eji maka ya eme ihe a dị ebe a